muli bwanji abale nonse konse kumene muli ndikufuna ndikulandireni ku phunziro loyamba la staff notation timvetsetsane kuti phunziro limene ndikufuna ndipange la staff notation si phunziro limene likuthandizeni inuyo kuti muziyimba ah, mu- muzipanga nyimbo kapena kuti muziyimba nyimbo pa staff pomwepo no komano phunziro maphunziro awiri amene ndipange akuthandizani kuti muzizichotsa kucho, uh, kuchoka ku staff notation kufika ku dododo ndikufuna kuti mundimvetsetse pamenepo so mosataya nthawi tipite ku tidziwe kuti kodi staff notation ndi chani so staff notation ndi njira imene timalembera nyimbo okay pogwiritsa ntchito zizindikiro pa malaini ena ake ama- amene amakhalapo 5 okay so mwina kuti timvetsetse chinthucho ndi ichichi Timapezeka kuti ndi nyimbo zimene zili ndi zizindikiro zina zake zimene pamakhala ma line 5 ngati awa. So ma line 5 awawa ndi amene amatchedwa kuti staff. Ndiye tikangoona ma line amenewa 5 tidziona kuti ndi staff. Komanso zizindikiro zimene tikuzinenazo sikuti timaziika m'malayini mokhamo. Mm-mm. Komanso timaziikanso m'mipata mmene muli 1, 2, 3, 4. Mipata imeneyi 4. ndiye mwa njira ina ndi njira imene timalembera nyimbo pogwiritsa ntchito zizindikiro m'malayini amenewawa 5 wotchedwa staff komanso m'mipata imeneyi imene ilipo 4 so mwachitsanzo nyimbo iyi Ok, tikuona kuti apa tili ndi ichi chimene chili pamwamba ichi komanso tili ndi ichi chimene chili pansi pakatipa pali ma words chabwino so malayini amene tikuwanena ndi a 1 2 3 4 5 malayini amenewa ndi amene amatchedwa kuti staff Komano tikamalemba zizindikiro zimene tuzinena ndi izi izi izi zizindikiro zake zimenezi zizindikiro zimene zili ndi mayina mukhoza ona kuti kachizindikiro akakaka kamene kali ndi chibonga ndi layini ndikosiyana ndi aka kali ndi chibonga layini komanso kali ndi mbendera ndiye tili ndi aka kali ndi chibonga koma chibongacho sichodetsedwa chili ndi layini okay so tizidziwa zimenezizi kuti ndi chani ndi zophweka izizi kuzidziwa ndi zophweka ndithudi ndi zophweka so imeneyi ndi staff notation imene imeneyi ndi staff notation tizidziwa now choyambirira titatha kudziwa kuti staff notation ndi chani staff ndi chani tidziwe kuti kodi treble and bass clef ndi chani treble and bass clef ndi chani so uh, treble and bass clef ndi izi zimenezi okay ngati munaonetsetsa kumtunda kuja ndi ichi chili apachi ichi ichi chili pamwamba chi treble clef chimenechi ndi chi treble clef pamene chi bass clef chili pansi

so mukhoza kuona mmene chilili ichichi ndiye kuti ndi chimodzi tikamatengera nyimbo zathu za dododo zija si tili ndi line 1 line 2 line 3 line 4 line 1 and 2 imene ndi sop ndi alto imene timayimasulira kuchokera pa ichi treble clef pamene line 3 and 4 imene ndi ya tenor ndi bass timayimasulira kuchokera pa bass clef okay line 1 and 2 timayimasulira kuchokera pa treble clef pamene line 3 and 4 timayimasulira kuchokera pa bass clef zinthu izi ndi zosiyana

Now, tidziwe zizindikiro zina zimene zimakhala pa bass clef pa treble clef ndiye tili ndi chi stave tili ndi key signature tili ndi time signature pali zizindikiro zambiri komano izi ndi zizindikiro ziwuziwuzi zimene zimaonekera kuyambirira zimene zili apa okay so tidziwe kuti ichi chizindikiro ichi ndi cha treble clef chizindikiro ichi ndi cha bass clef kameneka aka kakhala ngati nyongolotsi ka kamene tunali ka treble clef aka ka bass clef nde tinene kuti stave stave ndi imene ikupanga maline imene timanena kuti ndi staff way 1 2 3 4 5 kuphatikiza zizindikiro zonsezi choyamba chonsechi chichi ndi chi stave chimodzimodzi ichi chonse chichichi ndi chi stave pamene key signature ndi mkuluyu pali sharp apa kamene tikunena kuti kahash nde pena mumapeza kuti pali mahashi awiri pena pali mahashi atatu pena pali mahashi 4 eh, tiziona kuti imeneyi imakhala kuti ndi key signature ikutiuza kuti tigwiritse ntchito key iyi okay zija timati achina a flat achina do is a achina do is g timagwiritsa ntchito chimenechi kuti kodi apa pali mahashi angati Nthawi zina umapeza kuti pali tima B, ka B kamodzi, tima B tiwiri, tima B titatu. Mm. Ndiye kuti timene timene timatiuza kuti ah, kiyi wathu ngati pali ma B ndiye kuti zili ma flat, ngati pali ma hash ndiye kuti zili mu sharp. Tiphunzira ma keys pa lesson number 2. Iyi imatchedwa time signature, pali zimanambalazi, zimatchedwa time signature time signature imagawidwa pawiri ngati mmene mukuonera number one nambala imene ili pamwamba apa imatiwuza kuti nyimboyo ili ndi mabiti angati mwachitsanzo nyimbo ili ndi 4 4 koma tinena kuti nambala yapamwamba apa imatiwuza kunena kuti nyimbo ili mabiti angati ndiye kuti mwa njira ina nyimbo iyi

nambala ya pansi imayimira ma symbols awawa chifukwa choti ali ndi matanthauzo osiyanasiyana nde tipita kutsogoloko tipeza kuti ndi chani nde ndingochiwonetsanso mmene chilili ichichi mwina ena mukhoza kulemba so ichi ndi chi treble clef komano mukatengera chapansi ichi ndi chi bass clef treble clef key signature mukhoza kuona nyimbo ili ndi hash mmodzi pamene ili ndi hash awiri okay tiphunzira kuti ndi machani ma hash amene ma sharp amenewa ndi chani iyi ndi 4 4 time signature iyinso ili ndi mabiti 4 okay chonse chichichi ndi chi stave monga tinanena kale now tidziwe ma symbols aja ma symbols aja mwachidule timagwiritsa ntchito tiyenera kuti tidziwe izi uyu uyu wongokhala ka circle aka amene amatchedwa whole note pamene uyu amatchedwa half note pamene uyu amatchedwa quarter note okay ena amapanga 1 over 4 kota wake ameneyu wa 1 over 4 mmene tikuona kuti half uyu ndi whole chamtumphu chathunthu okay half uyu ndi half wa whole note ndikuti tikumvana uyuyu ndi kota wa whole note

kenako uyu kenako uyu kenako uyu posafuna kubalalika tikamafuna kumasulira ma, ma symbols aja mwachidule timagwiritsa ntchito ichi kuti whole note iyo ali ndi ma beat 4 half note iyo uyu paja timati half ndiye kuti ndi half wa 4 uja amene ndi 2

ndi tikunena kuti ndi half beat yuyu tikutengera ku half wa uyu. tikungo okay mwanjira ina tikungo half note yu i mean if whole note yu tikungomudula ma half half half tikamudula ma half half kuchokera pa 4 tili ndi 2 kuchokera pa 2 tili ndi 1 kuchokera pa 1 tili ndi half kuchokera pa half tili ndi 1 over 4 tikungomupanga divide by 2 divide by 2 divide by 2

mundimvetsetsa bwinobwino tikamakhala kuti tikumasulira ah, tikumasulira zima symbols zija zima symbols zimenezi izizi kukhala mu dododo inuyo musamise lesson ngakhale imodzi iyi ibwerezeni kawiri katatu kafolo kuti mumvetsetse kuti chikuchitika ndi chani chifukwa kukubwerako tipanga za key nde key ndi imene izithandizira kuti tiziwe kunena kuti ichi tingatanthauzire bwanji chifukwa umumumu tipeza kunena kuti muli ngati ma letters ena ake amene amathandizira mogwirizana ndi key uja chimodzimodzi m'mipatamo muli ma letters ena ake amene amathandizira popanga refer ku key uja ncholinga kuti tituluke ndi ndi ma notes mwachitsanzo ndingoperekabe chitsanzo zimene tizipanga ndi izi mwaona pa treble clef tikhala ndi izi pamene pa bass clef tikhala ndi ichi then tizakhala ndi key iyi idzakhala ndi key imene tikamapanga key uja tikakhala ndi mahash timayambira kumanja uku kumapita uku ndekuti ngati tili ndi hash mmodzi ndekuti tiyambira apa ndekuti do is g ngati tili ndi mahash awiri do is d ngati ndi mahash atatu do is a ngati ndi mahash 4 do is e choncho ngati tili ndi b mmodzi timayambira kumanja uku Do is F flat. Ngati tili ndi ma B awiri, do is B flat. Mwaona? So ngati tili ndi ma H, ma hash, I mean, timayambira uku. Ngati tili ndi ma B, timayambira uku. Ndiye tiphunzira kunena kuti, mmene tili ndi tili ndi hash mmodzi ngati nyimbo iyi iyi. Okay? Ndiye kuti mwachidziwikireni tili ndi chani tili, tili ndi do is g chifukwa choti tili ndi hash mmodzi tanena kuti tikakhala ndi mahash awiri do is d mahash atatu do is a koma pa nyimbo ija tili ndi hash mmodzi do is g okay ndekuti do is g nde tipita kuchani tipita ku treble clef wathu pogwiritsa ntchito ichi tipeza kuti kodi G wathu ali pati ndiye kuti G wathu ali apa ndiye kuti tikatero timanena kuti chibonga china chilichonse chimene chikugwa mu line iyi ndi do. Chibonga chimene chizigwa mu mpata uyu ndi re. Chibonga chimene chizigwa mu mpata uyu ndi mi. Chibonga chimene chizigwa mu mpata uyu ndi fa. Uwu so la ti. Okay? Ndiye kuti ngati imene ili nyimbo iyi imene tikuti alipo hash mmodzi koma chibonga chathu choyambirira chili apa pa laini yachitatu. ndiye kuti tikapita uku chimene tizipanga sitena kuti do is g pamene g wathu ali pa line yachingati yachi yachiwiri koma chibonga chi- choyambirira chili pa line yachitatu kwatena kuti chibonga chimene chizigwera mu g ndiye kuti ndi do apa re apa mi ndiye kuti awawawa onse laini imene izi chibonga chonse chizigwa umu ndi ma mi ndiye kuti tikapita uku ndiye kuti onse awawa ndi ma mi awa mi mi apa ndiye kuti tukukwera fa mi fa so so uyu, fa, mi, re, do, do, uyu, re, mi, mi choncho nde tiphunzira kuti pakakhala dontho apa ndi chani eyetu komano kuti note tidziwe kuti note iyi yofunika ikhale ndi full beat apa tipume apa ndi chani zonse tiphunzira mu lesson number 2 ndizibwerezanso zimenezizi kuti mumvetsetse lesson number 2 nso limenelo nde phunziro lathu loyamba ndikungokupemphani kuti mubwereze mubwereze kawiri katatu kuti phunziroli mulimvetsetse mulungu akudalitseni